Zikomo kwambiri nonse amene mukutionera komanso atolankhani nonse a nyumba zosiyanasiyana. Ah, Dzina langa Fred Penjani Kalua, National Director of Youth ah, ku UTM. Um, panopa I think aliyense akudziwa kuti ku Malawi nthawi inoyo ndi nthawi ya registration and I think aliyense akudziwanso kuti mavuto ena amene achinyamata ambiri mwakumana nawo zokhudza za NRB kuti ena munalibe ma national ID kuti mukhale ndi access yokalembesa ku MEC court inagamula and malo monse mene muli a mec nrb ali momo so tonse nyamata wina aliyese amene ali supporter wa utm nyamata wina aliyese amene chaka cha mawa azapeze kuti wakwanisa 18 chonde chonde ngati utm achinyamata tikumana ndi mavuto osiyana siyana achinyamata ambiri ndamene access to education ndi issue kwa ife achinyamata ambiri leroli Ndalandira foni achinyamata ena akundiuza kuti tina tinalembera za ku ujeni za ku immigration tinalembera za ku immigration kuja anthu amene atenga ena maina awo pa ma shortlist panalibe so ndi ma issues ambiri mbiri oti achinyamata ife tikumana nawo ku Malawi koma achinyamata ambiri ena amanena kuti za ndale sandikhuzi za ndale sindipanga nawo so tikati tione ma issues amene tikumana nawo ma problems aja zivute zitani akutiuza kuti tikuyenera kutenga nawo gawo pazovota zachisankho tili ndi udindo so mwina tisanapite kuza registration ndi ma regional directors anzanga ndi ndi ma regional directors anzanga a dziko lonse la Malawi mwina ndingowapasa aliyense angozipasa introduction eh? yeah, mwina aliyense azingopereka introduction ndi region imene uchoka
ine ndine abdullah gringo kuchokera ku sapitwa region thanks ine ndi tendai gama bua region Ah, ine ndine henderson waya kuchokera ku eastern region director of youth ine ndi aron chiweza kuchokera central region director of youth ndafike mbewe doi wa kumpoto
Ndi Maxwell Julius, Youth Director, Southern Region. Ine ndi Moses Kaliati kuchokera ku Upper Shire Director of Youth.
Ine ndine Kida Nkolola, Director of Youth, Lakeshore Region.
okay zikomo kwambiri ndi i think apapa ndi zoti ngati utm tili ndi ma national directors a a chipani chonse i think ma national di- ma, ma- no, ma regional directors a dziko lonse uh, kuyimira ma regions onse a chipani chathu now mwina tisanapitenso nkhani ya registration uh, pali announcement yoti ndipange i think eh, two weeks ago three weeks ago ngati fredo napanga announce kuti ndikapanga nawo contest ku convention ya utm as a presidential candidate uh, Announcement imene ija ina announcement yoti inachoka pansi pa mtima and ine ngati mmodzi mwa achinyamata I believe kuti achinyamata tikuyenera kutenga nawo mbali, tikuyenera kutenga gawo as far as we can go. Africa yonse tikati tione kuli wind yokuti achinyamata akuyenera azipanga nawo you know they have to participate even ku highest level. So mmene ndimapanga announcement yanga ija it was an announcement yokuti it is in belief, in faith kuti ifeyo ngati youth we've got a role to play in politics we've got a role to play mu development ya malawi komano after announcement ija i think uh, ma directors anzanga osiyanasiyana komanso anthu osiyanasiyana mu chipani takhala tikumapanga consult kuti panopo tili ndi 9 months kuti tipite ku zisankho komanso ifeyo ngati base ngati director- directorate yathu ya youth tikuyenera tisapezeke kuti tasokonezana ndi maplan amene tinayamba maplan amene tinawo a 2025 so officially ndifuna ndipange communicate kuti uh, announcement yanga ndi interest yanga kukapanga contest Ku utm convention ija ndaipanga withdraw komanso ndikupanga maintain ndipanga maintain position yanga ya national director of youth I think munthu pachizungu pali mawu amati no matter how great a person can be you can never be greater than your society utm si munthu mmodzi utm is an idea utm ndi chigulu aliyense kumene muli masapota a utm just know kuti pa 17 november zivute zitani utm tikupasani president presidential candidate and tonse fe as youth tagwirizana kuti tisupport rally behind komanso mobilize ma votes for president amene akachoka ku convention ya utm so ngati ma directors of youth aziko lonse from nsanje to chitipa uh, tavomerezana kuti no fredo you will not go for presidential upanga stick to panga stick to national director of youth nde mwina tisanapite ku za registration mwina ndingowapatsa ma directors of youth ama region kuti akhoza mwina amene ali ndi zonena mmodzi mmodzi then we go into issue ya ma- ya registration zikomo zikomo kwambiri choyamba ndimafuna tithokoze kwambiri a national publicity secretary athu komanso a national doy ndi ma doy azanga onse ochokera m'maregion onse Ah, choyamba ndimafuna tithokoze kwambiri ah, fredokiss amene ali penjani kalua ya atangolengeza zoti akufuna kuyimira upresident Ah, anthu ambiri uh, anamuvomereza kuti aime because he's capable koma ifeyo titaona kuchipani kwathuko tinamuyimbira mafoni chifukwa tili pa chintchito anthufe chachikulu kwambiri tinaona kuti timing inakhala ngati inativutapo pang'ono chifukwa ku youth ku kufunika munthu woti azipanga communicate ndi anyamata nde fredo uh, is very capable kupanga communicate ndi anyamata komanso kupanga mobilize mwakhala mukuona atangomwalira president athu uh, dr saulos chilima uh, may his soul rest in peace uh, ma candlelight anabweresa idea ya jets fredo anakapanga ku southern region ku, ku central region kumpoto kusonyeza kuti anasiya gap yaikulu kwambiri kukapanga contest za upresident nde tinamupempha kumpempha kuti chonde achimwene ukuku anyamata mwasiya panopa sakulembesa anyamata awa ambiri ndekuti inde akufuna kuti mose muno ukuku utsogoleri ndi usokonekera nde ifeyo tikuthokoza kwambiri kuti fredo wavomereza madandaulo athu amene tinapempha ifeyo and mmene wafotokozeramo amene atawine ife titamuthandiza kwambiri ndipo sitikuonanso wina panopa doi ma doi onse ali pano amene tikamvotera ifeyo ndi kuti ndi uh, fredokiss zikomo kwambiri anenanso kale nkhani yo- yolembesa tiyilankhula bwinobwino koma ifeyo tonse tagwirizanadi ndipo tikugwirizana naye kusiya pansi kwake kwa- kwa- kupanga withdraw zoyima za upresident thank you
Uh, zikomo kwambiri inu atolankhani anzathu komanso uh, mneneri wa chipani chimenechi cha utm ona bonja wa komanso wamkulu wa chinyamata mu chipani chimenechi choyamba ndimafuna uh, ndithokoze ku mtundu wa malawi amene mukutiwonera pano kuti uh, fredo i think ndi munthu mmodzi amene amachikonda kwambiri komanso amachifunira zabwino chipani cha utm chifukwa akadakhala munthu wodzikonda I think maganizo a ife ma directors komanso ngakhale kuchokera ku ma constitu- ku ma constituencies district ku ma area madandaulo amene timamupempha ngati mnyamata mzathu akadakhala munthu odzikonda kuti no ndikupitabe kukapanga ma- uh, participate pachani pa upresident koma ndimafuna ndikudziwitseni inu amalawi anzanga kuti ena amatha kutanthauzira chinthu chimosiyana sikuti ndi chipani cha utm chimene chawuza fredo kuti a poti ndiwe wachinyamata zisiye za upresident uzikapanga uh, uh, maintain position yako ya director wa youth ayi Chipani chomasuka, chipani chimalola wina aliyense, msinkhu uliwonse, kuyima pa position ina iliyonse imene munthuyo akuyifuna. Komano ndife kuchokera ku madera, ku directorate yathu ya youth, powona mmene a, ntchito za mnyam, a, za mtsogoleri wathu ngati Fredo Penjani Kalua wakhala akutichitira a, mu nthawi yonse imene wakhala pa udindo umenewu, a, tawona kuti ndi munthu wofunikira kwambiri a, ku department yathu. kuti apitilize a ntchito yabwino a imene wakhala akutiphunzitsa komanso yotumikira chipani a a pa ground komanso kubweretsa ma ideas osiyanasiyana opititsa patsogolo chipani chimenechi cha utm mutati muone muzipani zonse amene akuoneka kuti ndi mnyamata yekhayo wanzeru wamali- wam- wamalingaliro abwino komanso ndi wachichepere kukhala director wa youth ndi a, a fredokiss kalua kucho- muzipani zonse mmalawi muno so mutha kuona kuti utm ndi chipani choganiza bwino utm ndi ndi anthu oganiza zomoyenera so ndimafuna ndingopereka comment kuti musaone kuti ngati akuluakulu aku chipani ifeyo atiuza kuti timuuze Fredo kuti atule pansi maganizo ake ayi komanso sanamuuze Fredo kuti iwe Fredo msinkhu wako ndi wochepa sukuyenera kupita pa upresident aa koma ndife achinyamata amene tapanga chiganizo chimenechi pakumpempha Fredo kuti aa no usatisiye mmalere usatisiye ana amasiye bwera uzapitilize kupanga maintain position imeneyi ndi cholinga choti ah, maganizo opititsa patsogolo kuchinyamata ah, asafere mnjira zikomo kwambiri
Eh, zikomo kwambiri atolankhani athu ulemu a national publicity secretary komanso national youth director ndi ma directors anzanga onse amene tili pamalo pano komanso amalawi nonse amene mukutionera madera onse a dziko lino eh, choyambirira ndithokoze olemekezeka a Fredo amene ali mkulu wa achinyamata dziko lonse la Malawi chifukwa titamva kuti akuima ngati candidate, presidential candidate ku convention oyambirira ndinali ine kuwaimbira foni olemekezekawa. Nditawaimbira foni anandiuza kuti ee zoona ndikukaima ngati president. Tinali ndi nkhawa. potengera kuti mmene anenera anzathu aja kuti fredo ndi munthu amene ali ndi chikoka kwambiri ndi achinyamata paliponse pamene tayenda ndi fredo pamakhala kuti achinyamata ambiri akutisatira ndi chikhulupiriro choti achinyamata amene akutisatira chifukwa cha fredo amenewonso ndi amene angazatithandize chisankho chimene chikubwerachi nditayimbira bwana anga atandifotokozera maganizo awo ndinapempha apapa ndikuthokoza ndithu kuchokera pansi pa mtima kuti pempho limene ndinapempha ndinawauza kuti ayi bwana tachoka kutali tili ndi muli ndi nthawi ngati nyamata bwanji apa mapulani amene chifukwa ngati bo- director wathu ngati bwana wathu tinakhala pansi kupanga mapulani kuti kodi kampeni tiyendesa bwanji komanso general election tiyendesa bwanji ndi mapulani amene anasanja tinaona kuti chikhala chipsinjo chachikulu kuti iwowo mapulani amene asiye panjira chifukwa amene akanabwera kutenga position imeneyo sakanapitiriza zinakhala ngati kuyambira wani zinakhala ngati kubwereranso mbuyo ndiye ndithokoze leroli kwa olemekezeka a Fredo komanso ma directors anzanga kuti pempho limene tinapempha kuti bwanawa apitilize ku directorate yathu ya youth maganizo awo komanso chidwi chawo chothandiza a youth dziko lonse la Malawi osatengera kuti uyu ndi wachinyamata wa utm koma aliyense amene ali wachinyamata Hon Penjani ali ndi chikoka chija choti umachitanso kudabwa kuti ah kodi chikoka chimenechi chikubwera bwanji chifukwa ngakhale achinyamata a zipani zina pamene padusa olemekezeka a Fredo amakhala kuti achinyamata ndi omasuka, azipani zonse zosiyanasiyana amamasuka, amanyadira ndiye tikakhala ngati ma directors ma region mwathu timamva kukoma kuti tili ndi director amene ali ndi chikoka dziko lonse la Malawi ndiye ndikuwathokoza Fredo komanso ma directors nonse komanso atolankhani a publicity secretary kuti pempho limene tinapempha lavomerezedwa bwana athu akupitiriza ngati National Youth Director tikuthokoza kwambiri zikomo kwambiri Ambuye akudaliseni nonse.
think tapeza kuti nkhani ya ya yo- yo- yongonjezera ndimene tapeza kuti atidyera nthawi kwambiri now uh, leroli tifuna tiyankhule ndi aliyense wa utm utm ngati iwe uli memba wa utm uli ndi udindo wopititsa patsogolo utm and nthawi ino ndi nthawi yolembesa ndi ife ngati directorate komanso tindu- tindi mwayi kuti a national publicity secretary tili nawo limodzi tikupempha munthu wina aliyense wa utm kaya ndiwe nzimayi osati anyamata nyamata anyamata okha kaya ndiwe nzimayi mtsikana ngati kwanuko zolembetsa zayambika, 1 iweyo ukalembetse, 2 kaya neba, kaya ndi anzako, aliyense tiyeni titengane mmodzi mmodzi aliyense. Last time tinalengeza kuti tili ndi target yokuti ma members a chipani okha amene akuyenera kulembetsa membership ya chipani ndi 2 million. Now anthu 2 million aja, 2 million plus akuyenera kulembetsa ngati ma voters. Nde ife ngati ma directors tagwirizana. Region iliyonse ili ndi target. Tipasana ma target, so tagwirizana rate. Tikupasana. Ngati uli director wa youth pa area, pa constituency, pa district, pa region mpakana pa national tizipasana ma report every week kuti kwalembesa anthu angati kwanuko because zolembesa zija tikati tiwone phase iyo yonse imakhala ngati 13 days ngati 14 days so nthawi tilibe convention isatisokoneze kuti pezeke kuti anthu sitikulembesa olo convention itayenda bwino chotani koma ngati anthu athu sanalembese anthu azanenabe kuti ndife moto wa mapesi ndi chimenecho Choti moto wamapesi ija 2025 anthu adzaziwe kuti utm ndi chipani chachikulu Nsanje to Chitipa zikomo kwambiri i think mwina uh, honorable publicity secretary ali ndi zonjezera pankhani yolembesa Ya, ah, zikomo kwambiri choyambirira ndithokoze ma ah, a DOY national director a youth komanso ma DOY a ma region nonse amene ah, muli pano um, tamva nawo nkhani ina imene mwakamba um, tathokoza chifukwa cha maganizo um, ndi ufulu wa munthu wina aliyense kupanga chiganizo mmene angafunire uh, ku chipani paja khomo limakhala lotsegula um, komano nkhani yayikulu kwambiri imene ino um, a youth anali nayo directorate yawo inali ya registration ndiye afotokoza kunena kuti akufunitsitsa kuti m- m'madera monsemo anthu tilembetse ena kumadera nkhawa kuti kodi tikalembetsa tikavotera ndani uh, nonse amene muli ndi maganizo amenewo okuti mukavu- mukalembetsa mukusowa okamvotera mukavotera presidential candidate wa utm amene akasankhidwe pa 17 mwezi uno um, pamene anthu akupita ku convention akudziwa zimene amalawi mukufuna zimene mukudandaula zimene zili nkhawa zanu ndi zonsezo inuyo nkhani yayikulu kwambiri lembetsani chifukwa akalemberawo sadzabweranso kumadera kwathuko akapita apita ndiye ngakhale mukadzaona candidate wabwino amene tikukupatsirani pa 17 pa mudzapezeka kuti mphamvu yoti mukampange amene uja kukhala president woti akhoza kutsogolera dziko lino mulibe ndiye panopo kalembetseni ambiri tikudziwa kuti ndiokhumudwa kwambiri m'dziko muno sakufuna kulembetsa madera ambiri kalembera anthu sakulembetsa ayi chifukwa cha zimenezo koma tiyeni kuyambira mmawa um, timasuke tidzuke tikalembetse musakhalenso zokhumudwa zilizonse uh, masana ano tibweranso pompano half past 4 imene ino tikupatsireni uh, nkhani ino zokhudzana ndi convention ya utm tikhala ndi atsogoleri achipani a secretary general uh, ndi atsogoleri ena kuti tikuwuzeni zonse mmene zikuyendera tili pati uh, zokonzekera zikuyenda bwanji ndiye tikhaliso limodzi half past 4 masana ano kudzakamba nkhani ya convention koma pakadali pano takhala nawo pano a Directorate ya chinyamata pamene amafuna kufotokoza nkhani ya kalembera wa chisankho zikomo kwambiri Uh, mwina nthawi ino ndipempheno kuti atolankhani mwina mukhoza kukhala ndi mafunso mafunso amene mukufunsa, kwambiri mufunsa pa nkhani ziwiri zimene zakambidwa uh, director of youth um, honorable Penjani Kalua Fredokiss akamba nkhani ya um, uh, kuti akuchita akuchita contest pa position ya youth komanso muka mufunsa mwina nkhani zokhudzana ndi kalembera imene takamba pano ngati muli ndi nkhani zina tifunsana masana ano ah, nthawi imene tikhale tikukamba za convention zikomo kwambiri
kalembera Ah, ndikukumbuka kuti ndinu chipani chimodzi mwa zipani zimene zili ku opposition zimene posachedwapa zinachititsa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe uh, munasonyeza kukhumudwa kwanu ndi zimene zikuchitika pa ground uh, ndi abungwe la MEC komanso NRB pano mukuti ayi anthu atuluke anyamata atuluke akalembetse uh, sindikudziwa kuti mwasintha position yanu ichi imene munanena during the convention i mean the press conference imene munali nayo ndi zipani za UDF DPP uh, komanso uh, UTM I think ndi AFORD mwasintha maganizo anu zinthu zili bwinobwino pakali pano ya ine funso langa likuchokera pa chiganizo chanu a Penjani Kalua chopanga withdraw kuti musayimirenso pa position ya mtsogoleri wa chipani tinene kuti imene munkapanga declare kuti mufuna muimire position imene ijayo Munali musanafikire akuluakulu mwina kuwauza maganizo anu ndi cholinga choti akulangizeni ngati mmene achitira panopa? Ndine Farida Muheya ku Television Islam.
ine dzina langa ndi Eamon Piringu kuchokera ku Zodiak mwina ganizo losintha kuti musakayimire nawo ah, ngati mtsogoleri wa chipanichi Ah, mwina ena kunena kuti mukuopa kamba koti mwina pali atsogoleri ena akuluakulu okwana anayi tsopano amene abwera kale poyera kunena kuti ayimira Mwina mukuona kuti simungakwanitse kuwagonjetsa amenewa, maka ku zisankho zimenezi. Ndine Sindika Limbuka wa The Truth Malawi. Mwina kuwonjezera funso la Eamon yu, ena mwina ku, kumaganiza kuti mukuopa ndi malinga ndi ndalama yomwe muyenera kulipira ah, ku convention ya 20 million kwacha kuti kapena mwina simunayipeze. Mwina mukhoza kutifotokozera komanso kufotokozera dziko.
ka national publicity secretary one mmene timapanga announcement ija anthu 5 ose aja analipo kale ndiye zoti timaopa anthu 5 convention ayi anthu 5 ose aja. komanso anthu 5 ose oti akuziwa kuti akawina ni munthu mmodzi Ah, ine ndinayimapotu zisankho ku constituency kunali anthu ma former minister anthu mabilionea nakhala number 2 so ineyo mu dashboard ya ine eti mmene anthu amayipangira perceive failure si mmene ndimayipangira perceive failure ine ine olo kuima ku Ndirande ku- Ndirande constituency ndikuima ku Blantyre City kwa ngwangwa Soche constituency ine ulendo uno olo mulungu atanena kuti "Ayi, ulendo uno Fredo supita parliament 2030 ndizayimaso ngati ndili ndi belief yokuti I'm a better person to serve my community so enafe we are here to stay decision yokuti kuwaopa no it is not true komanso anthu 5 onse aja they are honorable men and an honourable woman eti i respect them komano when it comes to competition utm muone ma presidential candidates onse aku utm akumayenda limodzi ku court kwa sg anali limodzi ma functions timakhala limodzi utm ndi movement yosiyana ndi ma movement ena onsewa ndiye zoopazo ayi za 20 million zimene amanena zija tikachoka pano patikuyenera ndikakumane ndi a treasurer ndibwezere change pa pa director of youth ndi bwanji kwa 2.5 eh ine nalipira kaye 20 million ndiye akuyenera andibwezere bwanji 17 ndi dot imene at least ku constituency ndika- ndika- ndikaona ziwiri zitatu eh so i think ma questions anali specific ndi amenewa awiriwa so ena ayankha national publicity secretary okay i think muna before national publicity secretary eh?
Ah, china chofuna kuonjeza kuyankha amene mukuchiona kuti ah, ku utm ndi chipani chimene maziko ake akuluakulu anamangika pa achinyamata achinyamata tilipo ambiri zedi mu utm ndiye kuti mantha mwina kuwaopa anthuwo kuti asakamire chifukwa choopa anthu ayi mantha amenewo panalibe paja majority ya chipanichi komanso ngakhale majority m'Malawi muno ndi achinyamata ndiye ife nga achinyamata ngati iye akuimira kuimira achinyamata tonsefe amapanga represent ifeyo sakuimira kuti iyeyo ngati munthu ungoimira kuti afuna chinthu kaya koma ngati ife achinyamata representation ya achinyamata izikhala kuti tikuona kuti tikupita chisogolo timangonena kuti achinyamata ndi asogoleri a mawa ndi chani koma ku utm sitimaletsa munthu wina aliyense ali ndi ufulu kuima mpando umene akutani akufuna ndi ndi chipani chokhacho chimene ndi democracy yeniyeni olo mukaone za upresident tili ma presidential uh, candidate okwana 5 and the national director wa Taliwa number 6 so ku chipani kwathuko tili ndi- timapereka ufulu kwa munthu wina aliyense utm ndi chipani chimene chikuphunzitsa anthu kuti tisamakhomerera achinyamata tisamakhomerera wina aliyense ali ndi ufulu kutengapo mbali pamene akuona kuti akhoza kutani akhoza kukwanisa ndiye kubwerera mbuyo nchifukwa ife achinyamata taona kuti okay apapa ndi kuti chipani chathu moto uchuluke kwambiri apapa abwere apapa chifukwa tikuti tigwire chiwongolero cha ku youth kuti apapa 2025 muona zina zake zoti sizidaonekepo mdziko muno ah, zikomo kwambiri i think ine funso langa ndi limodzi limene nditayankhe mafunso enawa um, a director a youth ayankha bwinobwino kuti kodi nanga nchifukwa chani tikulimbikitsa anthu kuti akalembetse lero pamene masabata awiriwa tinapanga press conference ngati zipani zotsutsa mogwirizana kudzudzula zimene mwina zikuchitika ndi anzathu a Malawi Electoral Commission komanso national registration bureau um, ife tikuyenera kuwalimbikitsabe anthu azikalembetsa nkhani zinazo ndi nkhondo zoti tikumenyana nazo ndipo tipambana tigonjetsa sikuti sizitheka um, chilichonse chimene amalawi akufuna kuti chichitike chichitika chifukwa chokuti eni ake adziko akufuna kuti chichitike komano sangakhale pansi kuti asakalembetse pomadikira kuti nkhondozo zithe nkhondozo zizitha iwo atalembetsa chifukwa mavuto amene anthu akudandaula oyambirira anali okuti alibe am- ena ma id akalembetsa bwanji nkhondo imene ija tapambana anzathu amabwalo atithandiza aona kunena kuti nkofunikira malingana ndi malamulo kuti wina aliyense alembetse chisankho chimene chikubwerachi zatsala ndi nkhondo zina zimene tikumenyana nazobe timenyana nazo ndipo tipambana koma lerolo anthu akalembetse asadikirire ifeyo poti akatseka ndiye kuti ngakhale nkhondo zija tidzidzapambana mwina sangadzathenso kubwerera kukalemba koma alembetse lerolo asakhale ndi nkhawa nchifake tabwera panopo ah, kudzera ku directorate ya youth kudzalimbikitsa nkhani yaka- yakalemberayo kuti anthu alembetse osadera nkhawayo zikomo kwambiri Lero ti- lero tiyani wachi- chiganizo chimene tinkapanga tinapanga consult uh, i think a director of youth at central anena kuti utm chiku- ndi- ndi majority ndi anyamata candidate yemwe Justin anali backed up ndi guluso la anyamata olo akanati abwere adzapange present ma nomination papers apapa eti mukanaona nokhadi kuti iyayidi ndi anyamatadi abweradi so komano utm is bigger than any individual i think honourable Njawala anazanena kuti no ino utm pamene inafika panopa Inafika pokuti munthu mmodzi yekha sikuti angangonena kuti left chipani chonse left, right chipani chonse right no timakhala pansi komanso ku utm si kulibe greed eti you know utsogoleri si munthu mmodzi even convention tikakasankha president u president sukakhala mwa munthu mmodzi tamusankha uja u president kuchoka ku area ku branch ku region ku district so tonsefe tili pano ndife ma president a utm ife amene tikamusankhe uja tikamusankhe ndife komanso akakhala atipanga represent tonsefe so tinapanga consult komanso kuti tifike pansi tapangananso consult chifukwa chake tili tonse
um, zikomo kwambiri apapa ndiye pamapeto pa uh, mkumano umene tinali nawo ndi atolankhani uh, tikukhulupirira kuti nkhani zambiri zimene takambirana aliyense watolapo mutu mmene ndanenera tikhalenso tikubwera half past 4 kuti no tikambe nkhani zokhudzana ndi convention tinali ndi mkumano kumawako Ndiye akuluakulu apita kukangokonzekera kuti no tikhale ndi mkumano okamba nkhani ya convention. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.